ever since the day uh, was established i don't know kuti tadutsa zaka zingati koma ndi zambiri ndi zambiri ndi zambiri uh, ndimafuna nditamvetsetsa kuti john chilembwe anka- ankamenyera ufulu otani okay ankamenyera ufulu onena zoti amalawi tikuyenera kudzakhazikika uh, osatiso amalawi komano anthu akuda yes. uh, due to the oppression that we faced yeah. kuchokera kwa azungu nthawi imene atsamunda yeah. so john chilembwe and his guys stood kuti no mm. uh, ifeyo we know kuti this is our land yeah. uh, even though you guys ndinu ophunzira muli ndi zipangizo zoyenerera you are leading us komano this is our land yeah. uh, let the land belong to malawians uh, Ndimaona ngati kuti choyamba chimene lero likanakhala kuti tikupanga reflect Yeah. ndikuona kuti uh, has the dream of Okay. the, the, the, the, the famous uh, the John popular and the great John Chilembwe Yes. uh, been fulfilled actually mwakamba nkhani yabwino mmawa womwe uno ndimacheza ndi uh, dr george chaima pa nkhani yomweyi being you know one of the expert in Yeah, the yeah, yeah, country yeah. Mm. ndimacheza nawo ndithu uh, Mm. of which ndinawafunsa zimene mwanenazi Yeah. kunena kuti despite uh, as a country we celebrate john chilembwe koma in your opinion ndimafunsa kuti mukuona kuti as a country have we achieved zinthu zimene john John chilembwe Chilembwe ana- ankafuna ana. Yeah, of course, he, this is he did not have a paper kuti Yeah, analemba ayi, kuti this is koma- what I want. Komano from, Ti- from what timathapo he zi- did did, we know yeah. kuti okay John amafuna Chilembwe cha amafuna chakuti chakuti yeah. now this is what dr george chaima said he said kunena kuti uh, john chilembwe ankafuna amalawi titachoka mu ulamuliro wa colonial uja number one of which amafuna amalawi titamadziimira patokha being able kumapeza chakudya bwinobwino Eh, komano ananena kuti it looks like zimenezo zoinde azungu anachoka koma to be honest with you we are still ifeyo tidakali mu, mu colonial mm? yeah. ama, ama, amalankhula choncho mm -hmm. kunena kuti mm -hmm. tidakali mu colonial because mukati muone zinthu zambiri we are not able kupanga tokha timakapempha mm? timakapemphabe oh yeah we are still in colonial yes anayankhula uh, we are still colonized mm. amene amanena eh, choncho uh, sizochitaso kuchita kufuna wina wake abwere pano

ifeyo ngati tikudalira imf kuti tidye eh, njala kutigwera mmalawi munomu tikunena zoti ayi patokha sitingakwanitse koma tiye tiyitanitse mathandizo kuchokera kunja that means we are not kwambiri a standalone ndipo ana- ana- country anapereka zitsanzo eti zambirimbiri zosonyeza kuti we are still ifeyo under colonial he said kuti kalekalero eh, nthawi ya the late kamuzu banda our kwacha with the dollar and the pound zinali ndi mphamvu yofanana koma panopa mukati muone ndalama yathu inatsika kwambiri sizikuyenda akunena kuti panopa life it's, it's very tough ndi zosabisa so amanena kuti despite us kuti timayamba ndi mapemphero chani koma it's high time especially amanena kuti the ruling government imene ili panopa komanso other political parties they should sit down and look kunena kuti kodi have we achieved zimene uh, ankafuna john chilembwe if it's a no why mm. have we failed chifukwa ndikalekale mmene munanena m'cheneso sindikudziwa kuti for how many years have we been celebrating mm. kudzafika mchaka chino cha 2025 mm. koma all in all amapempha kunena kuti ayi tiyeni tidzikumbukira yes koma despite of kukumbukira tiyeni tionetsetse kuti the ideas and aspirations zimene ankafuna mm. john chilembwe tizikwaniritse ndi zimene Now, amanena that brings me ku, uh, uh, to today's event. yes I am expecting the president, uh, Dr. Lazarus Chakwera, uh, to touch on the areas, critical areas, uh, um, and to touch on the challenges that Malawians are facing, as well as to bring in solutions. sindikuyembekezera ukaona achakwera lero akauza malawi kuti ayi Ine ndi boma langa taganiza zonena kuti we should spend K2.5 billion kuti timangire chiliza chatsopano cha John Chilembwe. No, I'm not expecting that. That's that has been the case in several times the president has spoken mwina pokumbukira anthu ena ake. You remember on Martyrs Day. Um, hayi tatenga ndrama uh, uh, late ndani ndani gadama late Yeah. wakuti wakuti uh, uh, zambirimbiri zimene amakamba kuti okay uh, tatenga ndrama yakuti tikufuna titere ngati ku- ku- kupanga honor chakuti no ineyo ndikukhulupirira kuti if, if at all as a country we want to um, fulfill what chilembwe wanted uh, if as a country we want to fulfill uh, uh, um, what chilembwe aspired Uh, ndekuti tikungoyenera kuti tipite tikwaniritse zomwe ama I think Chilembwe adafuna kuti atamangiridwa chiliza chodula no uh, siti- sitingakwaniritse izi ponena kuti ayi um, tsiku lina lake uh, titu- tikuoneka kuti amalawi ife tatayirira kwambiri koma chilembweyu titenge msewu wakuti uja timuyitane ti- ti- ti- tiuyitane kuti of course ndi chinthu chabwino chifukwa chonenazo kuti that's what ana athu ana amene abwera nthawi imene azakumbukira kuti okay uh, there was a hero chilembwe komano sitikudziwa kuti nkhani yoti tikwaniritse maloto achilembweyo ikuganizirapo bwanji so ndikuyembekezera kuti if if the government will say okay tili ndi ndalama zakuti zakuti zakuti zakuti zakuti uh, tiyika kuti timangire chiliza cha achilembwe kapena tipange chakuti cha achilembwe ndikukhulupirira kuti ganizo limenelo lizibwera atatiuza kale kuti okay as a country tikuona kuti um Chilembwe ankafuna zakuti we are doing chakuti kuti tipange uh, tikwaniritse maloto amene Chilembwe adali nawo uh, komanso tikuona kuti mavuto amene amalawi akukumana nawo amene angakhale ngati setback ku maloto amene Chilembwe adali nawo uh, tikuwachita motere motere motere kuti zinthu zikonzeke so Uh, we expect a lot from the president Dr. Lazarus Chakwera uh, and every other speaker uh, ku mwambo umenewu wokumbukira John Chilembwe Yes. and tikuyembekezera kuti sikuti angolankhula chabe komano they will speak to Malawians Yeah. and whatever they are going to say will be implemented Mo- mongokumbutsa uku sitikuyenera kuvala makaka achipani Eh, a- a- ana- anapemphanso Ndi- ndi- ndinaona ndithu A publicity I don't even want to go there. Uh, sikuti a publicity secretary a ku PIM mkati mwa wikimo anapempha kunena kuti event ya lero please chonde azipani zosiyanasiyana tikakhala kumeneko koma kumeneko amapempha kuti kusakhale anthu si atavala si si zomati makaka azipani. akakupatsani kuti mulankhule now uh, that takes me back to my earlier point kuti ajawa Eh. um, amene chilichonse amangochemerera aja zawo mwina zikuwayendera uh, I, was, i was about to say uku akakupatsani kuti lankhulani eh, ndinu anduna eh, ndinu ofisala wa boma eh, kaya ndinu a vice president kaya muli ndi udindo wotani kumenekuku sizomati mukayime pa nsanja nkumati boma ndi lomweli chabwino Pali- pali- pali- si si zoti pali- pali mukayime nkhani- pa nsanja nkumati boma ndi lomweli tikuyembekezera kuti you should touch the critical areas chifukwa eh, leroli Malawi ali ndi zambiri zofunika kulankhulidwa and ndimafunanso kuwauza kuti lero lokhala tsiku lokumbukira John Chilembwe amalawinso tili ndi zambiri zimene tikufuna kumva so asasemphane nayo ulendo uno asapite nkumakatiuza ayi boma ndi lomweli Whi- which government komano okay um, ifenso pano sitinabwere kuti tidzakamba kuti boma ndiliti boma ndiliti komano eh, ndimangofuna kunena kuti ukoko sikuti akachita ndale uh, yes. let there be a national event Event. not a political rally Yeah. Eh, ndi zomwe tikuyembekezera ngati amalawi eh, pali nkhani yotani pa tsamba la the daily times All right, on the Daily Times uh, newspaper, there are two stories, and um, one of it, of course, is the story that we've just finished talking about

Akati pre-budget consultations mu Chichewa chomveka bwino amakhala kuti mikumano yofuna kumva kuchokera mbali zonse Kodi mukuganiza kuti kuti mukuganiza kuti nkhani ndondomeko ya zachuma zachuma, mhm, ehe, ya mukhale- chaka chimenechi mukhale zotani, zotani yeah. chifukwa uh, we shouldn't forget kuti ndondomeko yathu yachuma imayamba pa 1 april Yeah. uh, which means imatha pa imatha ndekuti tsiku lomaliza mwezi wa march Yeah. ndekuti Uh, in this case tatsala ndekuti ndi miyezi iwiri Iwiri, yokha yeah. uh, kuti budget yathu ipange run Run, yeah. so um, pamene budget ikuchita run out choncho ndekuti Amakumana. amakumana akakakumana ndekuti we are expecting kuti si since in february uh, there will start be there will be a parliamentary meeting uh, i think the session is starting in february Yeah. sitikuziwa ngati ndiku- i ndikulondola think yeah yeah yeah uh, it will start in february and of course it will run up to march Yeah. uh, ndekuti kamayamba pa 1 april uh, akuyenera ndithu pakakhale ndondomeko yachuma ya chaka cha 2025 komanso theka la chaka cha 2026 which technically means ndekuti akuyenera kuti apangenso formulate budget ina yatsopano so pochita zimenezo um, kutengera kwathu kuno ku malawi its a tradition kuti nduna yazachuma akuluakulu ena aku treasury ndi anzathu a, a reserve bank of malawi and all other uh, key players in the budget amapita ndikukakumana ndi anthu akumana ndi nthambi yoona zakuti yakumana ndi akatswiri pa nkhani za, za, za umoyo kodi tikonze pati ayamba kale ndipo i'm following it zayambika with- ku Lilongwe with kuno. interest yes Uh, I remember it was on Monday. Yeah, on Uh, Monday. That's when the minister Simplex Chithyola Banda uh, opened the session in, On in, the- in, at BICC in Lilongwe. So Yes. um, ngati zayamba choncho chomwe chikundiseketsa tsopano nchakuti uh, um, timayembekezera kunena kuti uh, nthawi eh, nkhani ya zachumayi uh, ti- tikadakhala pansi kaye ndikumvanso kuti achite introduce nthawi ina yake yokuti adzipanga um, azipanga review how the budget ya chaka chimene ya- ya- chikuthayo yayendera bwanji. komano I, i believe kuti they touch uh, certain areas mwina a mmene budget yayendera that's why they have these consultation Yes. uh, uh, pre-budget consultations meeting so tikungoyembekezera kuti anthu otiyimirira inu Inu amene mmakhala mukuchita nawo mikumano imeneyi, kuimirira anthu a zaumoyo, kuimirira anthu a za agriculture, kuimirira anthu a za za education komanso mbali zina zosiyanasiyana za dziko, muchita chothekera, muchita chokomera Mulungu chifukwa alipo ena amachita zokomera iwo okha ai uh, ifeyo mbali yathu iyi muitere muitere adziwa zoti okay when the money comes tichita nayo so tikuyembekezera kuti muchita chokomera mulungu uh, kumene mukumana ndi andunako mwawauza zoona zenizeni uh, where uh, ndalama zochuluka zikuyenera zikhalepo uh, muchita mopempha choncho ndipo tikukhulupirira kuti andunawo ndi akuluakulu ena onse aboma amva mapempho a Malawi komanso mapempho ndithu a anthu osiyanasiyana amene angafune ndithu kuti bajeti imeneyi itachita allocate ndalama zochuluka mwakuti kumbali yawo. So, nkhani imene yatidzetsa konseku ukuku, yomwe yatsitsa dzaye kuti njovu ithyoke nyanga, ndi nkhani yonena zoti a bungwe la Employers Consultative Association of Malawi, Ecama, akuwafunsa a ku unduna umenewu kuti bwanji mutachita increase the minimum wage Wage, mm, uh, salary. uh, ndalama Ndalama. ya pa mwezi Mwezi. sitikudziwa kuti pano minimum wage ili pa bwanji 150 or 100

Eh, tidzafunsa ndithu a, a Kingsley Jasi Yeah, yeah, ndi akatswiri ndithu pa nkhani za chumazi tikabweranso mawa pano kudzakamba eh, eh, nkhani zosiyanasiyana we are going to inform Malawians Eh, komano ndi zimene ndithu akufuna eh, kuti ogwira ntchito bungwe loyimirira anthu ogwira Ogwira ntchito ntchito. mboma Yeah. likufuna kuti ndalama uh, itachuluka Chuluka, eh. itachuluka uh, yolandira pa mwezi Yeah. that's why akunena zoti "Ah, bwanji mutatichitirako motere so ndi nkhani imene idayamba pakanthawi Yeah. uh, ndi nkhani imene yathanso zaka zingapo Yeah. i believe i believe ever since the, the Tonse Alliance ever since the Malawi Congress Party uh, was ushered into government that has been the call from the workers, from the civil servants and all other workers. Yeah. Um, mpaka tsiku la lero uh, adjustments have been there komano sikuti ndi okondweretsa kuti uh, ogwira ntchito akhoza kunena zoti okay takhutira pano komano ndikukhulupirira kuti sikuti pempho lilungobwera komano they are looking at other factors for instance the high cost of living um, kukwera mtengo kwa mafuta Yeah. uh, kukwera mtengo kwa matransport due to, to fuel scarcity and of course kugwa kwa kwacha we cannot overlook that Exactly, uh, nde pochita zimene mufuna Kuchita za consulting ndi kumva madandaulo a ena. Madandaulo ena ndi amene ayamba kuperekedwa kalewa. So we believe kuti awamvera zimenezo. Akundionetsa kuti nthawi akuti nthawi siili mbali yathu. Nthawi mbali sili mbali yathu. Akufuna kuti tichite mowapatsira zomwe zikhale zikuchitika Ku- ku- kuchokera dzulo. kuchokera dzulo. Yes, monga tanenera kuti lero ndi tsiku lalikulu ndiye mwina kapena ah, Nda- nda- ndaonanso nkhani ina yosangalatsa apa kuti 3 trillion kwacha committed uh, in 2025 2026 uh, um, chabwino Mm, ndekuti zikhalenso zochokera ku mkumano uh, umene ndithu ukuchitika kumenekoko akuti experts say food insecurity likely to dampen economy mwamvatu nkhani imeneyo yeah. kusowa chakwa chakudya eh, ku- kuyembekezera kukhudza nkhani zachuma Yes. eh, kuno kwathu ku malawi ndithu of course eh, nkhani zamasewero zikuti bwanji kumeneko Uh, nkhani za masewero kuno ikukamba kuti a council clears FAM on coach uh, given freedom to given freedom on uh, recruitment process monga tudziwa timu ya malawi mm. uh, ilibe ili ndi aphunzitsi ogwirizira so they have been now given by the council kunena kuti a FAM apatsidwa mphamvu kunena kuti uh, atha kusankha ndithu kuchita recruit eh, last week i saw a certain article uh, which stated that uh, uh, the names have been submitted um, I, I, I believe it's a tradition that farm uh, firstly releases the names and uh, it submits them to uh, the council. So if the council has approved, that means ndekuti anzathu afamuwa akhoza kuchita mosankhapo ndithu pa maina amene uh, adaperekedwa aja. So uh, I believe kuti even the council yaonanso ma qualities angapo mwa makocha athu amenewa yes sindikufuna kuchita predict komano ndikukhulupirira kuti mwina zabwino zonse zitha kumuyendera kalisto pasuwa inenso mmutu mwa ine ndikumaona choncho malingana ndi akafukufuku ena amene tinachita chapasipasipa monga munthu nane of course uh, maona kuti mkulu ameneyo wa- wachitako kwakukulu ndithu Yes. um, not his performance ku, ku the national team of course game ina inadraw inakawina komano now we are looking at uh, his football career Yeah. amagwira ntchito yake ngati mphunzitsi wamkulu ku timu ya big Yes, Big bullets, Bullets, Uh, big bullets Uh, last last year uh, last of last year uh, inatenga ndithu zikho zonse muno mmalawi actually wa- wainyamulitsa zikho zingapo it lifted a quadruple so um, i believe kuti a pasuwa uh, ntchito akhoza And- kuigwira and- ndithu and he, friends. know, he knows bwino mpira wa ku malawi because wakhala mdziko muno kwa nthawi yayitali kwa nthawi yayitali so uh, atampatsa mpata uh, tione kuti agwire ntchito yake motani komano Uh, on the other hand uh, tikuonanso kuti izakhala zili choncho kuti anthu kugwira ntchito yawo bwino ku maclub uh, kupita kuti akakoche national team zinthu nkuvuta uh, i'm not saying kuti zinthu zavuta a pasuwa no i, I, I firmly believe kuti a pasuwa akhoza kugwira ntchito yawo bwino komanso atakhala kuti sanasankhidwe ndi a pasuwa awo Amene atenga angabwere- mphunzitsi winayo ndikukhulupiriranso kuti ntchito yake akhoza kuyigwira bwino Yes. koma I, I, I think my advice would be uh, let's differentiate club football ndi national team football Yes. chifukwa club football amakhala ati anthu oti anazolowelana miyendo kalekale pamene national team football uh, that's where inu ndi ine tikusewera ma, tiku- tikusewera matimu osiyana inu musewera Kodi mumakonda Silver, timu yake? ine ndi wa silver Eh, musewera silver strikers Yes. ine ngati wanoma eh, ndikusewera eh, mighty mukuru wanderers so amatitenga inu akutengani eh, inenso anditenga ndikukatipititsa kuti okay akuluakulu tasewerani pamodzi so Mulimira dziko. mmakhala kuti sikuti mu- munazolowerana kwenikweni Eh, simukudziwana mwina pofooka simukudziwa kuti nzanga ndikamuchite cover bwanji so eh, that being said anzathu osewera mpira awa, musamanyozetse makochi Ah, musamanyozetse makochi Chabwino. nthawi zina vuto sakhala kochi Ndipo- sikuti pa- pa- paja munanena kuti zikuoneka ngati wokuchira dzulo khala ngati mwina azapsa nawo mufuna tithawe kuti tisakabweza timu ya chelsea ayi musatero musatero ku england mpira wayenda bwino dzulo okay eh, mpira wayenda bwino Mm, wayenda bwino kwambiri kwambiri matimu eh, akupanga zinthu zimene sumayembekeza mpira ukuvuta Mpira ukuvuta. Ah, last time maseka ife aseno ah, pano ndife tikuseka ah, inu a liverpool ndi anzawo alright uh, nthawi isili mbali yathu timati titero ndithu kuti nkhani zina zomwe zikupezeka ah, mu the nation komanso the daily times newspapers ndi zimenezo ndithu zimene